assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ne balima silamɛw alhamdulilayi rabili alamina n b'ala fo n b'a tanu n b'a barika da n bɛ sɔli kɛ rasulu kan kisi ni nɛma bɛ nabi ɲumanba ye ala ka bɛn sema d'a ma fɔta kɛta ale ni ŋaniyataw la ne balima silamɛw nin an balimamuso dɔ ka degun ye furuso kɔnɔna la ala y'a cɛ lajarabi ni kulonkɛ ye kulonkɛ in fana cɛ bɛ taa ale lebu bɛɛ de fɔ a bɛ muso min bolo kɛnɛmana na ale ka telefɔni nimoro fila bɛɛ bɛ muso in bolo muso in b'a wele fɛn fɛn ka d'a ye a b'a fɔ a b'a wele wikɛni dɔw la a b'a fɔ i cɛ tɛ na wikɛni in na dɛ hali k'i yɛrɛ lafiya n'o dun kɛra cɛ tɛ don wikɛni na dɛ so ale mana cɛ ɲininka ka nimoro yira cɛ la cɛ b'a fɔ k'a tɛ nimoro dɔn cɛ b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ɔ e dun ta ninnu ye mun ye aa baara de cunna n kan fo n ka taa n ka patɔrɔn ne bɛ se k'e balo cogo di n'i y'a sɔrɔ n ma baara kɛ a bɛ mankan ci a b'o kumaw fɔ a bɛ taa ayiwa u kɔni bɛ nin de la mɛ laban na n'ale ye baarakɛla bila muso b'o fɔ ale ɲɛna n'ale ka eh, gazi eh, furu tiɲɛna n'o sanna sen dɔ la a ka furu tiɲɛna furu kura sanna o ma tɛmɛ tile damadɔ kan o fana ma tiɲɛna kuwa o dɔ wɛrɛ sanna a y'ale wele k'ale dɔgɔya k'ale tɛ foyi la tiɲɛni kɔ ale tɛ foyi la e cuisinière kura bɛ san hali o tɛ tile joli kɛ o bɛ fɛn a k'ale ye cɛ fɛ k'ale ko ko nin ye dugulen kuma ye dɛ muso bɛ ne ka sokɔnɔna fɛn bɛɛ dɔn u bɛ don dɔ la a b'a wele a b'a nɛni e tɛ denkisɛ t'i fari la e ye konamuso de ye nafa t'i la i sigilen tɛ i ka mariage ya fɛn fɛn b'i bolo i ka mariage la o ye papiye in ye koyi papiye in a ta i k'a k'i ka daraka ye tilelafana ni surafana i k'a dun n'a bɛ min ɲɛ i ye a b'o ɲɛ i ye nɔ i cɛ de y'i ka papiye ye awɔ cɛ wɛrɛ t'i bolo ni papiye in tɛ i komi i balannen b'o de ma o ta o de y'i ka furu ye o de y'i cɛ ye n'o tɛ cɛ t'i bolo a b'a nɛni a b'a nɛni denko la a b'a nɛni fɛn bɛɛ lajɛlen na hali cɛ ye wari min d'a ma don min na muso b'o wele a b'o bɛɛ fɔ a ye ale fana y'a to ten don kelen a n'a balimamuso dɔw a cousine n'a sœurw bɛ du kɔnɔna na olu ye ɲininka ɲininkali kɛ kuwa dɔ ye dɔ yira a la k'a fɔ ko nin de ye cɛ ka muso in ye kuwa bɔn ale ma farinya tellement k'a kɛlen bɛ k'a traumatiser ka so kɔnɔ a ma farinya k'a lajɛ kosɛbɛ kuwa un jour a taara ka rendez-vous la hôpital la a bɛ ka a sigilen bɛ yen a ye dɔ sigilen ye de loin a ɲɛ balala muso la a ja tigɛra ko k'eseke min yirana ne na ko nin de ye cɛ ka muso ye k'eseke ko nin de tɛ ale yɛrɛ a jiginn'a kɔnɔ ko muso b'ale wele a ka telefɔni fila bɛɛ la ko eseke ko n tɛ ee ni a ka nimoro kɔnpose n'a sonina o b'a kɔnfirime k'ale de don k'ale kɔni ja wulilen de tora ten dɔrɔn ale tilala ko e n b'o kɛ yɛrɛ mun na fana yɛrɛ ka na balawu lase n yɛrɛ ma ka n ka vi tɔ empoisonne ale ka tour sera ale wulila ka don a ka consultation kɛ maintenant ale bɔtɔla hôpital da fɛ ale ni cɛ bɛnna ale dun bɔra so ka cɛ to sunɔgɔ la parce que hôpital n'i ma soli kosɛbɛ i tɛ tour sɔrɔ quoi ale ko cɛ ma k'e nana mun kɛ yan ko non k'a nana k'a n'a terikɛ dɔ de kan ka ɲɔgɔn kunbɛn yan k'u kan ka u ka rendez-vous ta quoi k'ale ko aa ko ouais donc maintenant min doute tun b'ale la k'a fɔ est-ce que muso in de tɛ nin ye ale y'o confirmation sɔrɔ parce que cɛ cɛ bɛ nalen o de nɔfɛ ye eh, don kelen cɛ ni muso kɛlɛla a ye cɛ ka clé confisqué cɛ fana ye a ka telefɔni confisqué ka taga n'o ye so ka taa bila li kun kan quelques jours après muso in y'ale wele a ko ko n'i cɛ kɛlɛla ko n y'a ka clé ta a fana ye n ka telefɔni ta o y'a sɔrɔ ale ɲɛ bɛ telefɔni dɔ la a ka li kun kan pendant plusieurs jours mais a ma maga a la quoi a ye telefɔni in ta k'a lajɛ muso y'a ka telefɔni code fɔ a ye ko don a kɔnɔ a donna k'i ɲɛ b'a la ko cɛ balima nin ni nin ni nin a teri nin ni nin ni nin i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn nin yɛrɛ i yɛrɛ teri kunda ni fɛn k'u bɛɛ bɛna dumuni kɛ ne ka so u bɛɛ bɛ ka u seko n'u damayira kɛ pour que k'i fumali kan ka bɔ yen n bɛ ka segin a ka kuma fɔlenw de kan quoi ani ne ka don fana wa o bɛɛ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ f'i ma fo hɛrɛ ale donna k'a lajɛ a fa muso yɛrɛ de bɛ k'a fɔ a ye han don nin kɔnɔ don nin fɛn in kɔnɔ taa nin message in na i bɛ nin ka nin message ye i bɛ nin ni karisa ka message ye ka na mais elle était déçue cɛ yɛrɛ terikɛ damadɔw bɛ yen minnu ale t'olu minɛ teri yɛrɛ ye quoi olu y'u ka famille dɔ de ye quoi ale bɛ tobili k'u ye a b'u invite a b'u musow invite a bɛ taa kado k'u denw ye et tout n'ale yɛrɛ dusu kasila ale bɛ taa se olu de ma quoi ale ɲɛ bɛ muso n'olu ka message ni appel ni fɛn na wa sunkuru in fana b'olu bɛɛ invite ka fɛnw kɛ ah ale fana ye min kɛ sisan ale ye u damadɔ ta ka message sɛbɛn k'a ci u ma quoi k'a f'u ye k'a bɔra a bɛɛ kalama quoi ko mais ko c'est malhonnête quoi c'est malhonnête n'a ma u m'u terikɛ dɛmɛ ɲuman sira kan ka se k'a ka vie stabiliser u man k'a pousser k'a don nin na quoi donc maintenant o terikɛ ninnu fana ye cɛ informer cɛ fana nana so k'a fɔ a ye ko f'a ka message de sɛbɛn ka yafa deli terikɛ ninnu bɛɛ fɛ k'a fɔ ale yɛrɛ ye mɔgɔlankolon de ye donc nin ɲɔgɔn wɛrɛ t'a sɔrɔ ka na kɛ kɛlɛ yɛrɛ balawu ye sokɔnɔna na a tɛ tigɛ a tɛ tugu laban na ale fana y'o message sɛbɛn k'o ci u ma tuguni a ye message kun ci fɛn o fɛn ma o tora ten tɔ ee cɛ yɛrɛ sisan a tun bɛ musalaka min kɛ n'o ye ka don wagati dɔw la ni fɛn a y'o bɛɛ dabila a bɛ se ka tile fila k'a kun fɛ a bɛ se ka tile fila k'a kun fɛ a bɛ se ka dɔgɔkun kilancɛ k'a kun fɛ ale t'a ɲininka a yɛrɛ tɛ fɛn fɔ n b'a fɛ ka min fɔ nin ko in na video kana janya kojugu n balimamuso a y'a ka degun caman fɔ elle voulait que n ka émission kɛ en live sur la page Lady K an ka page ni waraba jɛma y'an ka eh, profil ye whatsapp eh, whatsapp kan facebook ni eh, youtube kan ale ni eh, tiktok kan n ko ça j'ai pas encore commencé ça demande beaucoup de temps et puis i tɛ se k'i sigi jama ɲɛma f'a ka sɔrɔ fɛn hɛrɛma b'i bolo ka a f'u ɲɛna i lafiyalen quoi ka sɔrɔ i ma girin girin donc o tɛ taa f'i ka wagati lafiyalen de sɔrɔ quoi inshallah an bɛ baara l'a kan très bientôt ni ala y'a nɔgɔya ni hɛrɛ b'a la ala k'a latigɛ on va le faire eh, ni video postera a bɛna na ka na commentaires lajɛ aw fana bɛ se ka hakilinaw di mais ne ta ye min ye ne bɛ kuma cɛw de fɛ d'une manière générale ne balimamusow aw minnu bɛ nin kɛ la yali ni e denmuso don e bɛ sɔn mɔgɔ ka nin k'i denmuso la wa yali ni i balimamuso don i bɛ sɔn mɔgɔ ka nin k'i balimamuso la wa yali ni e yɛrɛ don k'e bɛ muso place la ni mɔgɔ ye ko minɛ i yɛrɛ ma dɔrɔn faamuyali bɛ na e bɛ sɔn mɔgɔ ka nin kɛ e la wa k'i lagosi k'i tɔɔrɔ k'i ka vie empoisonner k'i harceler k'i wele k'i nɛni fɛn kama fɛn min t'i bolo n'o ye denko ye a se t'i ye a dabali t'i ye denko in yɛrɛ kɛmɛ ni mugan i b'a sɔrɔ a bɛ cɛ de la mais a bɛɛ talen bɛ k'a da musow kun an ka duguw la muso a ye siran ala ɲɛ dɛ cɛ o cɛ b'a sigi i kɔrɔ k'a muso lebu k'a muso wayiba k'a muso tɔgɔ jugu f'i ɲɛna i ka samara don i ka wuli ka taa cɛ tɛ kana siga a la ni cɛ o cɛ y'o k'i ɲɛna n'o y'i furu i ka da a la a mɛnna a janyana a b'a sigi dɔ wɛrɛ kɔrɔ fɛ e fana lebu fɔ ten nin tɛ cɛya ye ne balimakɛ o n'i tɛ muso fɛ a labila n'i y'a dɔn i tɛ se k'a labila yɛrɛ fana mun na i b'a lebu lebu kɛmɛ b'e fana na o aw kana ɲina fɛn dɔ kɔ ni muso ko k'a bɛ cɛ lagosi fɛn min b'i yɛrɛ faga ni muso ko k'a bɛ cɛ lagosi foyi man jugu n'a ye ni cɛ min banna muso min na ou bien n'o bɛ muso kura la taa i ka t'i ka musoko kɛ ni i ka cɛya kumaw ye quoi i ka cɛkisɛya yira ni o formule cogo min ka d'i ye i ka seko n'i damayira kɛ k'i ka drageli kɛ quoi mais kana taa waliden lagosi ni cɛ min banna muso min na n'a ma fɔ k'a tɛ ko a b'a fɔ k'a da kasa bɔlen don a b'a fɔ k'a ye o ye nunbo jalan ni ɲɛbo jalan b'a da la a b'a fɔ k'a a sentɛgɛ fila nɔgɔlen don a gorogoro kasa bɛɛ dɔw yɛrɛ b'u fɔ ko n'i ye muso yɛrɛ ka eh, sous-vêtements ye k'i bɛ fɔɔnɔ an y'o bɛɛ mɛn o dɔw b'a fɔ n'i donna olu ka chambre kɔnɔ hali olu tɛ fɔɔnɔ ye olu ka dara ceci cela e yɛrɛ muso min bɛ kɛnɛ ma o ɛ o bɛ ka f'e ye matin midi et soir o ale bɛ si la don o don a muso fɛ o bɛ ka f'e ye matin midi et soir ko muso bɛ taa muso bɛ taa e b'o kɛ yɛlɛko ye e yɛrɛ fɛ cɛ bɛ e fɛ de a tɛ muso fɛ ɔ den bɛ muso bɛ den wolo la a bɛ den wolo la nɔgɔlenba kɔrɔ in bɛ den wolo la i bɛ t'i muso lebu fɔ mun na o ye cɛya de ye a ye sabali sa ni min tɛ min fɛ don min na diɲɛ jogo bɛɛ b'o la nɔgɔ ni fɛn bɛɛ bɛ ta ka da o kun a dun bɛ e ka so e dun bɛ si a fɛ e dun b'a ka dumuni kɛ a dun bɛ ka den wolo e ye an ka sabali an ka sabali furu ye sutura ye hali n'i tɛ mɔgɔ fɛ kana fɛ hali n'i ye lebu de ye muso la min ka jugu n'i b'a furu sa a kama a to i ni ala cɛ a labila nka kana lebu kana lebu lebu bɛ bɛɛ la o lebu bɛ bɛɛ la ala ko n'i y'i silamɛ ɲɔgɔn lebu ale b'i lebu f'i soɲɛ kɔnɔna ko min bɛ yen n'a b'i yɛrɛ kan ni a maloya b'i yɛrɛ la n'a t'i ni mɔgɔ cɛ hali i bɛ maloya mɔgɔ k'a dɔn quoi ale b'i lebu foyi donc an ka sabali an ka siran ala ɲɛ an ka sabali an ka ɲɔgɔn sutura ne balimakɛw nin tɛ cɛya ye ne balimakɛw nin tɛ silamɛ ɲumanya ye ne balimakɛw nin tɛ adamadenya ye nin tɛ hɔrɔnya ye nin tɛ danbetigiya ye n'i t'a fɛ bi miiri don min na i y'a kanu k'a furu n'i t'a fɛ bi don dumanw kɔni tɛmɛna kana ɲinɛ o kɔ kana kɛ fisiriwale ye kana kɛ waleɲumandɔnbaliya ye kana kɛ hakilintan ye bi man di nka kunu tun ka di dɛ nin tɛ ko ye ne balimamuso a y'aw ɲɛ yɛlɛ aw ka sabali a kana kan'i muso ɲɔgɔn tɔɲɔ ko parce que i bɛ a sigiyɔrɔ nɔfɛ i bɛ fɛ ka don ka fara a kan n'i donna ni tɔɲɔ de ye foyi t'i sɔrɔ furuso kɔnɔ ni tɔɲɔ tɛ siga t'a la n'i donna ni juguya de ye foyi o furu laban tɛ kɛ foyi ye ni juguya kisɛ bilen tɛ siga t'a la ala t'a yɛrɛ sɔsɔ dɛ n'i donna ni hakɛ tali de ye o furu laban tɛ kɛ foyi ye ni hakɛ tɛ hakɛ jugu y'o de bɛ bin i kan a mɛnna a janyana o bɛ bin i kan o kɔlɔlɔ bɛ se ka bin i wolodenw kan an ka sabali don o don histoires bɛ fɔla an ye a bɛ fɔla an ye de an ka hakili sɔrɔ an ka sabali an ka segin kɔ n'i bɛ cɛ fɛ i seko n'i damayira kɛ i ka musokisɛya yira a la n'a y'a muso ka kuma f'i ye a yira la par a plus b ça ne te regarde pas c'est pas ton problème et il n'est même pas supposé te parler de sa vie de couple ou de sa vie intime c'est pas un homme ça c'est pas ce qu'on appelle un homme cɛbakɔrɔ b'i jɔ de tu assumes entièrement totalement complètement o de ye cɛ ye ne bɛ cɛw dɔn minnu bɛ yen u jogo ka jugu ko ɲuman tɛ mɛ don o don ni muso da o kɛra i fɛ cogo cogo ye wari don i la cogo cogo n'i da tura furumuso tɔgɔ la o y'a ko bannen o b'i haramuya au moins olu ye niyɔrɔji dɔ sigi u muso ye hali n'u bɛ min na n'a ma ɲi ala ka hakili ɲuman d'a ma wasalamu aleykum warahmatula